wazfumu wa wazfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene ankabera atsikana kudzera ma dating websites mnyamata ameneyu wakhala akubera atsikana kudzera ma dating websites kudzera chikondi mnyamata ameneyu dzina lake ndi john matra john matra wakhala akubera atsikana kwa nthawi yayitali koma mu chaka cha 2024 januwale adakumana ndi mtsikana wina amene amatchedwa scarlet wahu scarlet wahu anali slay queen mtsikana amene ankathamangitsa mafailo kudzera kugonana mtsikana amene ankaphaka life kudzera kugonana zotsatira zake john matra atamuona mtsikana uja anamtumizira text hi hi kudzera ma dating website adambocheza pa whatsapp ndiye chibwenzi chinayambika nde john matra tageti yake sidali yachikondi tageti yake inali yofuna kumbera mtsikana ameneyo Ankaona ngati mtsikanayu amachokera banja labwino. Zotsatira zake china chilichonse chimene ankafuna mtsikanayu ankamupangira. Eh, ndifuna chakuti be, John Matra ankatumiza. Ndifuna chakuti be ankatumiza. Chifukwa choti imeneyi inali bizinesi yake. Ankapanga target atsikana amene zikuwayendera kapena atsikana amene achokera ku mabanja abwino. Zotsatira zake anthuwo adagwirizana kuti akakumane. Ndiye tsiku lokumana adabuka hotel, mtsikana uja adafika. Atafika adambocheza, adali ndi HIV test strip, anayezesa magazi, zosatira zake adagonana. Atagonana adayambanso kucheza izi ndi izi, monga mukudziwa kucheza after mukagonana. Zosatira zake mtsikana uja adamuza John Matra kuti ndifuna ndizipita John Matra adamuuza kuti tumiza ndalama. Mtsikana uja adafunsa ndalama zake ziti? John Matra adamuuza mtsikana uja ndalama zonse zimene uli nazo tumiza ku M-Pesa yanga. Ndiye mtsikanayo ankaona ngati John Matra akucheza. Kenako adambolongolola. After 2 minutes John Matra adampasa mbama mtsikana uja. Atagwa pansi mtsikana uja anazindikira kuti eh ndi za serious. Iyenso anambobwezera. Ndiye inabuka ndewu mu room muja. nde amamenyana amamenyana e ndiye john matra adachepa mphamvu zotsatira zake adatenga chitsulo anammenya mtsikana uja atagwa pansi mtsikana uja adatenga mpeni anambaya scarlet wahu adamwalira pomwepo john matra adathawa atathawa kumene kuja samaoneka polisi idafika kenakono adambopanga investigate kodi analowa ku room ko ndani amene anabuka room ndani adapeza zoti ndi john matra ndi amene adabuka room yo ndi amene anali ku room ko ma dna a pampeni anazindikirisanso kuti john matra ndi amene anagwiritsa ntchito mpeniwo pomubaya mtsikana uja nde adamusakasaka mpakana adamugwira nde atamugwira anthu enanso atsikana amene zimenezi adawapangako ankabwera poyera kuti nafenso tinapangidwako ndi mnyamata ameneyi izi ndi izi nde mpakana anyamata anabweranso poyera akuti mnyamata ameneyu adali ndi atsikana ake amene ankawatuma kuti mpangeni seduce mkulu amene kudzera pa intaneti akupanga seduce uzicheza nawo zosatira zake akuyitana bwera kwathu tizacheze ukapita kumene kujako mu nthawi imene ufuna ugonane naye john matra ankatulukira pamodzi ndi azinzake ugonana ndi mkazi wanga kenako ayamba kukumenya ndi zimene ankapanga ndi anthu ambirimbiri anabwera poyera maminista anapangidwakonso zimenezo ndiye mkuluyu adamuyika pa remand kuyambira mu chaka cha 2024 mpaka na pano mu chaka cha 2026 ndiye nkhani yake ikulowa m'bwalo pa 19 June ndiye ndabweranso ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro timakamba nthawi zonse atsikana ngati mufuna mamuna osampeza ku ma dating website chifukwa chakuti anthu ambiri akupanga coding and fishing kudzera pa intaneti ndiye iweyo ukapepera akakuwedza uzakumana m'mavuto oti uzapanga regret moyo wako wonse chitsanzo ndi dzina john matra amabwera ngati zikuwathekera kumapatsa china chilichonse cholinga afuna akubere ndipo anthu amenewa alipo ambirimbiri pa intaneti osakhulupirira munthu wina aliyense pa intaneti